a ye yafa n ma ala kama a kira kama ayiwa an karamɔgɔ ko mɔgɔ ɲɛ ye min ye tafsiri la tiɲɛ tiɲɛ na ne bɛ dugawu kɛ ansari mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ne ɲɛ ye min y'a la eh, tiɲɛ tiɲɛ na an ka bi ka fisa ni kunun ye ka lamɛn na a ye ne yɛrɛ de sɔrɔ salon mawuludi la mawuludi lɔn yɛrɛ o ye ne datugu de teredɔri la ne ka muso ɲɛni nɔfɛ donc tiɲɛ tiɲɛ na n y'a fɔ ala ye an karamɔgɔ hɛdara n'a ka sirifiya ye tiɲɛ ye n ko ala kana kalan waati se ka ne sɔrɔ teredɔri kɔnɔ yan yɛlɛmajɛ nana n ɲininka ko an karamɔgɔ ko mun de ye ne se yan n ko tiɲɛ na gorobala de ye ne sɔrɔ nka an ma se ka sabali kamalen dɔw nana baro kɛ ni n ka muso ye fo 23 heures waati ne yɛrɛ y'a deli ka dɛsɛ ko ka taa so ka banna ne ye muso de bugɔ ko ka bɔ a kɔrɔ ka don bon kɔnɔ a nana an kɔrɔ cɛ ko mun na n ye muso nin fana bugɔ ne ko ee eh, kamalen ja i tɛ ne lɔn ne ye n ka temps dɔɔnin kɛ abijan n ye dɔɔnin lɔn karate la o bɛ ne wele de abijan sinuwa tɔgɔ dɔ la ko bruce lee ne ye o dɔɔnin ta ko n bɛ t'a bugɔ a ye bere kɛ ka ne sen bugɔ fo ka n kiri bere in fana benna n fana ye bere in ta ka wɔra kun na cɛ taara wangaran segin ka kirin n ko subahanallahi n ko n ka ko tiɲɛna o y'a ta ka taa n'a ye sema na o taara sɛbɛn dɔgɔtɔrɔw taara sɛbɛn ko ne y'a tigɛ ni bese ye ja a ka mɔgɔw fana ye mɔyɛn tigi ye o taara wari de sara ko ka taa ne ye fakuruma kote ne sera kɔrɔ sisan ko karamɔgɔjɛ u tun t'a fɛ ka ne lebu sinon ne tɔgɔ in ka da bolo ko tɛ ko ne ye den nin bugɔ ni bese de ye ko a kun pɛrɛnna koyi ne ko walayi bese tɛ n y'a bugɔ ni lɔgɔ min ye sirina lɔgɔ don an bɛ sigi sirina min kɔnɔ yiri sirina min ale lɔgɔ dɔ don n'an b'a la an bɛ nana ye ne ko n y'o de ta k'a pɛrɛn a kun na n tun dimin de ko don a ko fo ne ka bɔ dɛ ale bɛ n ju fara n ka musow ɲɛna muso sabatigi musow yɛrɛ ɲɛna ko a bɛ n ju fara ee a ye n dimi dɛ o ko ko an kana kɛlɛ kɛ dɛ ko an ka labɛn ee tiɲɛ tiɲɛ na an karamɔgɔ ansari segindenw ansari zinenw silamɛya zinenw

o de bi adamaden bɛɛ kan bɛɛ bɛ ka boli k'i ɲɛsin ni tafsiri cours nin ma mɔgɔw bɛ ka boli ka don da fila bɛɛ fɛ ko ale ɲɛ b'a la usutazi tera bɛ ka na c'est-à-dire mɔgɔw jawulilen don cogo min na ale tɛ ten dɛ a bɛ ka taama ni hakilisigi ani basigi ni wasa ko mali bɛ ka taama o cogo la wa ko nɔɔrɔ bɛ usutazi ibrahim tera ɲɛda kan k'o ka bon hakili ma n'i y'a ye k'a tɛ se ka lakali donc an b'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ kɛnɛ belebele de kan sunkalo nin na an ka cɛsiri bɛɛ ta ka se ka tafsiri nin lamɛn an bɛ se ka kisi sɔrɔ diɲɛ na cogo min na ka kisi sɔrɔ lahara an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'an don sa sira ibrahim sira hɔrɔma na n'a kama ye ala k'an ka hami dilan diɲɛ na ala k'an ka hamiw dilan lahara ala k'an kunna diya ala ka bɔda d'an bɛɛ lajɛlen ma sɔli ala rasul salamu aleykum Eh, malimatu ka kuma dafa don yanni an ka malimatu ka kuma dafa an tun b'a ɲini eh, tele minnu bɛ filimeli kɛ ustaz bɛ kuma minnu fɔ a bɛɛ kuma nafama mais kuma dɔw bɛ yen olu ka ɲi mɔgɔ tulo kɔrɔ i n'a fɔ olu na a kuma na balimaya yɔrɔ min kan n'an seginna a kan n'a yɔrɔ ne bɛ se ka tigɛ ka kɛ video kunkurunin ye to k'a lamɛn kuma bɛɛ a bɛ sitana kɛlɛ ka bɔ mɔgɔ kɔnɔ o filanan n ka kuma filanan malimatu filɛ ka min fɔ sisan an balimamuso dɔ fana y'a lakali yan a ko ale sikora k'ale ye ala deli dugukolo ko de b'ale la ale ye ala wele min kɛ o dɔ y'ale wele ka yɔrɔ jira ale la ko dugukolo filɛ k'i ta de ye nin bɛɛ ye binkɛnɛ b'a kɔnɔ k'ale bɔra dɔrɔn ko ustaz tera bɔra ko kalandenw bɛ ni kayi na ko nana bonyaba kɛ n ye olu bolila ka taa tera nɔfɛ min kɛ sɛsi belebele k'u ye sɛsi nin labɛn komi masa masa sigilan min cogo min na o ko tera yɛrɛ de k'a manan fara donc tera ye sɛsi nin manan fara yɔrɔ min na karamɔgɔ hayidara ka seyida nafisa nafisa foto de sɛbɛn a foto de bɛ sɛsi nin kɔnɔ a sigiyɔrɔ la ani ka nɔrɔ a kɔ la a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ nafisa hayidara donc malimu tera an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ɲɛ mɛɛn i la ala ka si ni kɛnɛya di ala ka labanko ɲumanw di tafsiri nin mɔgɔw fɛn o fɛn bɛ k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ minɛ ye ala k'o k'a k'alaya kama sɔli ala rasul n'a sɔrɔla bɔn ye nin ye den de ko ye problème t'o la o parce que den ma foyi kɛ o a baga kɛra den ma o den ye mun kɛ jurumu tɛ den kan den tɛ foyi kalama nka min ye kojugu kɛ o ye ba de ye mais an ka dɔnnibaa dɔw de y'a jira k'a fɔ ko k'a ko négliger k'a négliger k'a jira ba la a ye min kɛ a ma ɲɛ walasa a kana taa ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ bɔn n'an taara an kurae k'a fari f a la a kana taa ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ kuwa n'o tɛ den kɔni basi foyi tɛ den na den kɔni o ye silamɛ ɲumanba ye n'a kɛra silamɛ ye wa adamaden dafalen don jurumu t'a ni ala cɛ wa a tɛ a bali a ka bonya si sɔrɔ ala fɛ n'a sɔrɔ faamuya ni bɔ ye kun ye den ye ne ma basi o la mais an ka karamɔgɔ dɔw y'a jira n'an ka dɔnniba dɔw y'a jira ko k'a ko la sabote pour que ba in yɛrɛ k'a dɔn a ye min kɛ a ma ɲɛ donc a k'a dɔn a ye min kɛ a ma ɲɛ a kana segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan n'a sɔrɔla faamu sinon ko jugu tɛ quoi basi fɛnɛ t'a la ala k'an bɛɛ sababu o ye an balimamuso dɔ ka ɲininkali ye ko olu mɔgɔ fila de fana b'u cɛ fɛ bon ale ka sosi donw na cɛ bi a ka su caman kɛ a dalen kɛnɛma ale kelen hali n'a donna so kɔnɔ a bɛ lɛbɛ bɛ dugu ma ka la bon a dun fɔra muso kan ka labɛn fɛn o fɛn kɛ ale bɛ k'a seko bɛɛ kɛ o la mais cɛ in a ti ka yɛlɛma bon a dun t'o kɛ ale sinamuso fɛ bon ale sirannen don sisan

ale kɔni b'a ka labɛnw de kɛ a b'a ka labɛn kɛ k'a yɛrɛ ko diya cɛ ye mais a ka essayer ka gɛrɛ cɛ la a ka gɛrɛ cɛ la ka cɛ nɛgɛn nɛgɛn k'a ɲininka mun kama a bɛ nin kɛ a tɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ nin fɛ a tɛ nin kɛ ne fɛ yen a k'a nɛgɛn nɛgɛn a ka ca la ni min don ni cɛ y'a kɛ parce que kuma dɔ la fɛn dɔ bɛ yen i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ cɛ ye e yɛrɛ bolo ɲumanya don mais cɛ yɛrɛ bɛ fɛn dɔ ɲini i fɛ n'o tɛ kɛ a cogo la o b'i nɛgɛ bɔ a la o fana bɛ yen o yaya o fana bɛ yen i yɛrɛ min ka di i yɛrɛ ye n'a ka nɔgɔ i ma i b'o bɛɛ kɛ cɛ ye parce que e bolo nin ye ɲumanya de ye cɛ ladon don a ka kan mais i bɛ t'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ mago bɛ fɛnin dɔ la e bolo n'a y'o ɲini kuma o kuma o tɛ kɛ a cogo la o bɛ se k'i nɛgɛ bɔ a la Voilà donc an bɛ se ka min fɔ a ka gɛrɛ cɛ la hali bi a ka cɛ ɲininka ka a nɛgɛn nɛgɛn ka se k'a dɔn mun yɛrɛ de bɛ juste n'o dɔnna a k'a furakɛ n'a y'a furakɛ a ka ca la n'ala sɔnna a bɛ ban cɛ ni muso cɛ don a kow ka ca o voilà mais n'aw bɛ kuma n'aw bɛ sigi n'aw b'a kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye n'aw bɛ baro kɛ a bɛ fɛn caman de ban ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ ma dɔn n'a faamuya parce que mɔgɔ tɛ se ka ban mɔgɔ la ten gansan mais n'i ye mɔgɔ ban ye mɔgɔ la kun dɔ de b'a la mais i kan k'a ɲɛɲini k'a dɔn mun y'a kɛ cɛ tɛ gɛrɛ ne na mun y'a kɛ cɛ bɛ kɛ nin fɛ a tɛ nin kɛ ne fɛ yen wa n'i y'a ɲɛɲini a ka ca i b'a ɲɛ sɔrɔ mais n'i y'a kɛ sama fuko ye n'ala ma fara i kan a tɔ bɛ juguya ka taa ala k'an kisi o ma ne kɔni bɛ se ka min fɔ an balimamuso ye sariya tɛ a jalaki sariya tɛ cɛ fana jalaki bon fɔ a k'a dɔn yala ale bɛ kan ka ko dɔ de kɛ cɛ la min tɛ bɛn wa a yɛrɛ bɛ se k'o ɲɛ ɲini cɛ fɛ ɔ n'o bɛɛ ɲɛ dɔnna ɔ n'a sɔrɔla cɛ bɛ kan k'a kɛ tɔɲɔli sira de kan o tuma na ala bɛ cɛ tigɛ ta n'i ye muso tɔɲɔ i tɛ don alijinɛ na fɔ ala k'i jɔ k'i ɲininka n'i ye min kɛ n'o tiɲɛna walima n'i ye min kɛ n'o ɲɛna i b'a bɛɛ ɲɛfɔ ala ye

fɔ musow fana ka jɛn n'o ye n'a tilala nin ɲininkali kelen kɛra an karamɔgɔ la karamɔgɔ y'a jira k'a fɔ muso dɔ bɛ se ko dɔ la dɔ tɛ s'o la dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ s'o la min ka nɔgɔ min ma a y'a to o k'o kɛ ka cɛ lafiya o tɛ foyi kɛ o problème t'o la madama n'a m'i sen bɔ dumuni tobi la ka ban ni e b'a la ɔ nka n'i bɛ se fɛnnin dɔ dila min bɛ mɔgɔ lafiya a to k'o kɛ ka di a cɛ ma pour que cɛ fana ka lafiya juguma foyi t'o la a ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ o la ka ɲɔgɔn minɛ o kan ka ɲɔgɔn nɛgɛ nɛgɛ o kan ɔ n'i ma jɛn ni o ye i yɛrɛ k'a degi dɔ dege kɛ n'i y'a dege i bɛ se o n'i fana ye dumuniba dɔ tobi min ka di nin ta ye a bɛɛ tɛna a ta di cɛ ma sa wa walasa cɛ bɛ bonya fo ka tulɔ i n'a fɔ danbele bonyalen bɛ cogo min na i b'a faamu ala ka hɛrɛ k'a ye sinon bɔn baasi tɛ nin na quoi baasi foyi tɛ nin na n'a sɔrɔla faamuna cɛ halala don a k'a ka dumuni kɛ mais a kana kɛ mokɛli sira de kan a kana kɛ mokɛli ye quoi k'i mokɛ dɔ in na bɔn cɛ fana ka fara dɔ in kan o mokɛli la o tuma na o de tɛ bɛn an na quoi nka muso fɔlɔ a ka o yɔrɔ muɲu ala kama a ka sabali a k'a to cɛ k'o dumuni kɛ n'a yɛrɛ bɛ dɔ fɛ a k'a dun nka an b'a fɔ cɛ ye n'a b'a dun tuma o tuma a ka muso fɔlɔ in wele o ka jɛ k'a dun ɲɔgɔn fɛ ala k'an bɛɛ sabati wa salala rasul bɔn a bɛ e b'a fɛ ka danbele ninnu ka laada de fɔ o ye danbelelakaw ka laada ye o bɛ tunun ni muso ye fɔlɔ de ka sɔrɔ ka n'a ɲini o tun ye laada kɔrɔ de ye dɔw ka laada de y'o ye nka sariya t'o dɔn quoi silamɛya t'o dɔn silamɛya bɛ min dɔn o de ye i b'a ɲini a somɔgɔw de fɛ n'a dir'i ma furu bɛ siri ka d'i ma ɔ mais ale y'a fɔ cogo min na ɔ n'a sɔrɔla a kɛra ten nɔ ale nana n'a ɲini kɔfɛ somɔgɔw fɛ u y'a d'a ma a y'a furu siri o tuma na a muso de y'a muso ye problème foyi t'a la sariya la wala min kɛra ka tɛmɛ o banna quoi a tun man kan ka kɛ ten mais comme a kɛra ten mais a sigira k'a ɲini o fɛ o y'a d'a ma furu fana sirila bon o tuma na a muso de y'a muso ye problème foyi t'a la n'a sɔrɔla faamu ala k'an bɛɛ saba

ne bɛ se ka min fɔ a ka ɲininkali jaabi la ne hakili la nin ɲininkali kelen in kɛra seyidina umaru la radiyallahu anhu u nana a ɲininka k'a fɔ muso dɔ bɛ yen min cɛ tununa a la kɛlɛda la san naani o kumana ko a sigira ka cɛ kɔnɔ fo san naani ɔ cɛ ma ye ɔ o tuma na ko mun kan ka kɛ umaru ye jaabi min da don o de ye k'a fɔ a ka ida sigi kɛ nin de ka fisa alo Allô Umaru ye min fɔ a ye Umaru ye min fɔ a ye o don o de ye a ka kalo naani ani tile tan sigi n'o dafara n'o ye ida sigi ye ka furusa angaze ka don a ka ka se ka furu wɛrɛ kɛ ɔ ne bɛ se ka jaabi min di o de y'o ye n tɛ se ka tɛmɛ o kan n'o tɛ ni cɛ ɲɛma tununna muso la bɔn a kuma ka ca sariyatigiw fɛ quoi dɔw ye san naani fɔ n'o dafara a bɛ ida kɛ kalo naani ani tile tan o tuma na a ka ka don ka furu wɛrɛ ka sɔrɔ ka furu wɛrɛ kɛ ɔ dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko san kelen bɔn minnu ye san kelen fɔ n'a sɔrɔla kɛlɛyɔrɔ don kɛlɛyɔrɔ la cɛ tununna muso la o tumana cɛ kibaruw ma dɔn muso bɛ se ka san kelen de sigi ni san kelen dafara o tumana furusa dosiyew papiyew bɛ angaze ayiwa a bɛ don o hukumu kɔnɔ n'o banna a bɛ se ka furu wɛrɛ kɛ o la ne bɛ jaabi min di sena umaru ye min fɔ ne bɛ wasa don o la nin ɲininkali kelen kɛra sena umaru la muso dɔ cɛ tununna kɛlɛyɔrɔ la muso ye san naani de kɛ a bɛ k'a ka cɛ kɔnɔ a ma jaabi sɔrɔ a la bon umaru ko a ma ko a ka ida sigi umaru ye a ye ida sigi kalo naani ani tile tan o dafara bɔn umaru ye cɛ somɔgɔw muso eh, cɛ somɔgɔw wele ka muso somɔgɔw wele o kumana ka furu wuli ka sira di muso ma a ka furu wɛrɛ kɛ kumana n bɛ se ka jaabi min di o y'o kelennin de ala k'an bɛn sawaba ma komi n y'a fɔ siɲɛ caman ninnu ye fikihu kumaw de ye anw ye kalandenw ye bɔn an karamɔgɔw bɛ yan ɔ ni min y'a dɔn k'a fɔ ko ziyada b'a bolo ka fara kan o sira bi bɛɛ bolo quoi n'a sɔrɔla a faamu na mɔgɔ min kelen b'a bɛɛ dɔn o y'an karamɔgɔ de serifu usumani madani hayidara anw ye kalandenw ye n'an ye min dɔn an b'o jaabi n'an tɛ min dɔn an b'a fɔ an t'o dɔn sabula n t'a dɔn fana ye dɔnni dɔ ye sɔlu ala rasul

ala ka si ma a ala ka dɛmɛ ala k'an bɛɛ kun minnu kɛra mɔgɔw fɛ an don ala ka nafin kota a ye kuma min fɔ ko ka pati dɔ an sera ka a di mɔgɔw ma pati tɛ dɛ ayi bi a ko n bɛɛ yɛrɛ de lamɛn

ala k'an bɛɛ dɛmɛ ntɛ burukina boli boli ee ba jɔnni don ala k'an bɛɛ kunna jɛ ala ka hɛrɛw k'an ye hakilina minnu don sariya tɛ jɛn n'a ye mɛ bɛɛ n'i ka kow cogoyaw don maa bɛ ala deli ala k'an bɛɛ tanga ala ka bɛɛ bɔ i ka fɛn na e tun bɛ min kɛ n'a ma ɲi ala k'i bɔ a la

n'i ye salamu bila a zikuru ya waasi o ya waasi o i b'o wurudi siɲɛ kɛmɛ ala min ye fɛrɛli masa ye arakan wɔɔrɔ salamu saba alifatiya kɔfɛ kul huwallahu siɲɛ tan tan arakan kelen kelen bɛɛ lajɛlen na a wurudili ya waasi o ya waasi o siɲɛ kɛmɛ kitabutigi ko ni mɔgɔ min y'a seli k'a b'i n'a fɔ mɔgɔ min ye arakan ba kelen seli alikaba kɔnɔ k'i n'o ka sara de ka kan komi sini tafsiri tɛ yen an bɛ sini ta tugu a ra sini ta ye arakan wɔɔrɔ alifatiya kɔfɛ kul ya ayuhal kafiruna siɲɛ wolonfila arakan kelen kelen bɛɛ lajɛlen na a wurudili ya mutaali ya mutaali siɲɛ kɛmɛ ala min ye kɔrɔtali masa ye n'an y'a seli ala k'a minɛ